t-aon chontae sa tír agus curiarracht mar sin déanta ach deis ón tús anseo ag Luimneach. Spás istigh ansan ag James Naughton, seans ansan. Fuair sé ceathair a dó dhéag an tseachtain seo caite. Tá an chéad chúilín aimsithe tar éis 30 soicind anseo. deireadh. Iad foighneach. Loch Garman anois ag titim thar n-ais. Tá spás arís istigh ansan ag Luimneach agus idir dhá chomhairle ag an deireadh bhí Tony McCarthy ach an ceann seo treoraithe thar an trasnán. Dhá chúilín. Ó thaobh Luimnigh, dar ndóigh, tá siad ag teacht isteach agus drochbhliain ar fad anuraidh. Dícháilithe dtí Roinn 4, 17 cluiche sraithe as a chéile caillte go dtí gur bhuadar an ceann is fearr ar Londain i Ruislip anois. Loch Garman an ceann seo tiomáinte isteach agus tiomáinte thar an trasnán ansan. Loch Garman anois. Ag iarraidh oscailt agus slí a fháil tríd. Ross ansan. Tá go leor imreoirí ag lorg seilbhe. Ag an deireadh tá deis ag teacht isteach. Tá sé sin ag Eoin Porter. Sásta an t-am a mheilt ar feadh tamaillín. Agus slí a fháil tríd. An pas go maith ansan ó Naughton. Cabhair ag teastáil. Isteach ag an deireadh dtí Darragh Ó Siochrú. Fear atá contúirteach. Seans ar chúl agus neadaithe leis an gciotóg ag Darragh Ó Siochrú. Darragh Brooks anois ag bogadh chun tosaigh. Tá ceathrar fágtha taobh thiar. Tá siad ag faire go dian air sin. Oscailtí. B'fhéidir go bhfuil seans anois ag Eoin Porter gearradh isteach. An ceann san ag Porter ag an deireadh! Imithe thar an trasnán. Chuir Josh Ryan lámh leis. Ach ag an deireadh, réiteoir tabhairt deis d'Ian Corbett leanúint ar aghaidh le cúrsaí. Mar chomhluadar ansan aige tá Shane Pettitt. Iarracht mhaith chontúirteach ag tuirlingt istigh ansan. Céad seilbh ag Luimneach agus ag Tommy Childs. Tá sé sin treoraithe. Obair mhaith déanta ag Brooks. Anois Kevin O'Grady. Tine féna gcraiceann ag tús an dara leatha ag Loch Garman. Seans ansan ag Mark Rossiter. Na cúilíní ar fad ó chiceanna saora. Iad sa tóir ar a scór. Ceann deireanach tháinig sé roimh an briseadh agus Tommy Childs ag déileáil leis an gceann san. Oscailtí anois ag Luimneach agus an fear céanna ag gearradh tríd. An pas deis anso ag Luimneach ar chúl ach clúdach maith ag Loch Garman. Tá sé neadaithe ag a deireadh sa líontán. Sárchúl. Ag Peter Nash, níl sé ach nóiméad istigh ar an bpáirc. Chuir sé é thar an trasnán. Is imreoir you know le cumhacht é Dara Ó Siochrú agus is deacair fear mar sin a mharcáil taobh istigh ansin. Marc san buaite agus glaoite ag Niall Hughes Loch Garman chun ionsaí anois. B'fhéidir go bhfuil imreoirí sa mbreis an t-am seo acu. Deis ag Kevin O'Grady. Thar n-ais a théann sé siúd agus ag an deireadh an ceann seo ag Graham Cullen. seo agus ann. Tá sé chomh brostach sin agus chruthaigh sé an deis agus ní raibh mé ag caint faoi go raibh an cluiche sórt teann go luath sa chluiche seo but tá sé tar éis oscailt anois. Ó tá sé feabhsaithe go cinnte le deich nóiméad anuas seo chugainn Paul Maher. Deis leis an deasóg an ceann san oibrithe isteach ag Maher. Sárchúilín ansan. Bhí cothrom go maith ach an tarna cúl sin ag Luimneach an difríocht eatarthu ag tarraingt ansan á dhéanamh ar Páraic Hughes. An buntáiste tugtha ag an réiteoir. Bhfuil cúilín le teacht anso do Niall Hughes. Tá go deimhin. Mark McCarthy, an ceann seo sleamhnaithe tríd ansan thar n-ais dtí Emmet Richter. Deis ag Richter agus tá sé sin ar an scáile, b'fhéidir, thar an trasnán. Scór maith. Ní thabharfaidh sé fé agus tiocfaidh sé thar n-ais fé dheireadh go dtí Eoin Nolan. Tabharfaidh sé siúd fé, lasmuigh den stua. Nolan go hard. Nolan. Nolan thar an trasnán. Dhá phointe. Bhí mé ag rá nach raibh aon cheann feicthe. Spreagfaidh sé sin go cinnte Loch Garman. Sílim go bhfuil an bhearna is lú eatarthu anseo. Scór ag teastáil mar fhreagra b'fhéidir ó Luimneach agus sin ceann san ag teacht isteach agus tá sé sin thar an trasnán. Deis ar dhá phointe, tá airdeacht aige, bhfuil cruinneas aige agus níl aon cheist fé. Cúig bhabhta ar fad ins an cluiche agus taispeánann sé sin chomh deacair is atá sé iad a scaradh. B'fhéidir go bhfuil deis anseo ag Luimneach. Emmet Rigter ag gearradh isteach an pas tugtha uaidh. B'fhéidir go dtiocfaidh sé thar n-ais ag an deireadh. Childs agus tá sé neadaithe ag Tommy Childs sa líontán. Ach níl b'fhéidir na scóranna ag teacht ag an staid seo. Loch Garman ag brú chun tosaigh. Scór ag teastáil go dóite. B'fhéidir go bhfuil deis anseo ar chúl má leanann siad ar aghaidh nó sásta an cúilín a ghlacadh. Pádraic Hughes an tarna ceann aige siúd. Anois chonaic an réiteoir calaois ansan, an rith agus ruathar tógtha go mear agus an ceart ansan ag Cian Hughes imeacht amach dtí an cliathán thall. Deis anseo ag Loch Garman agus ag Niall Hughes an tráth seo. Tá troid iontu agus fanfaidh siad go deireadh. Deis ansan brú ag teacht ó Luimneach, más féidir an pheil a ghoid thar n-ais agus é ag cur as imirt. Déanfaidh sé an gnó. Seo chugainn Pádraig Hughes. Tá sé seo ag leanúint sall agus anall. Bhuel, tá duine ansan le misneach ag tarraingt fé. an ceann san oibrithe isteach agus ar fóraoil ag Niall Hughes agus an fheadóg dheiridh séidte anseo i bPáirc an Chrócaigh. Agus an scór deireanach i bPáirc an Chrócaigh, tá sé tugtha leo ag Luimneach, 3 11 acu siúd, 18 gcúilín ag Loch Garman.